ko di ye bana fura ye alahu akbar ne ti furabɔla ye n nira la aa ɲare o ma ɲi dɛ o ma ɲi a bɛ maa faa n'o y'i sɔrɔ ni ala ma fara i kan i bɛ ala bila sabula a bɛ jigin i kɔnɔ de k'o y'i dabali bilahi e ka don so kɔnɔ i ka di nɔnɔ di nɔnɔ de ko don mhm. n ma sukaro gɛrɛnen ko fɔ di nɔnɔ di yɛrɛ yɛrɛ de ko gɛrɛ parce que caman bɛ sukaro gɛrɛ hmm. ka sɔrɔ ka di ɲaga ta ka d'a kan komi di ye fɛn dɔ de ye mhm. n'i y'a fara fɛn o fɛn kan a ka jugu n'o ye hmm. tɛrima faamu de mhm. i bɛ fɛn caman bila n'i taa ɲɛgɛn kɔnɔ fatigue générale n'o b'i la n'o b'i la n'i sɛgɛnnen don n'i ye di mun i farikolo la i bɛ tan dɔɔni taa ɲɛgɛn kɔnɔ tuma na di nɔnɔ bɛ nɔgɔ ninnu sama ka bɔ farikolo la nɔgɔ finman bɛ tɔni ten i bɛ sɔrɔ ka jikalanin kɛ k'i ko ka a di bɔ i fari la n kalila ala la walahi ni dugu jɛra a i b'i kɛrɛ filɛ n'i ma maa ye dɔrɔn i bɛ dɔn daminɛ tellement que a b'i kolo kɛnɛya quoi. Oustaz o koli kɛtɔ o koli kɛtɔla. Ahan. I t'a ko ni safinɛ la. N'a ka d'i ye i b'i ko safinɛ na. Fari bɛ sin ka lafiya ten. Fari bɛ sin ka lafiya o ye tiki ye taki de ye. Fatigue générale taara. Kɔsɔkɔsɔ ni o bɔra yen. adamaden nɔgɔlen don kojugu ala ye di da an ka lafiya de kama o kɔrɔ ye di n kora ji la o dama tɛ dɛ taa juru don i kan la i k' ka ye baji in na i ka ɛri tan k'a la k'i ka kan yɔrɔ nɔgɔ t'i la bilen mais n'i nana don so kɔnɔ ka di mun i farikolo la walima ka di demi-verre tilancɛ min mhm. ka fini jɛma dɔ da mhm. k'i da o kan mhm. ɛri kelen ɲɔgɔn na i bɛ fini jɛma in lajɛ i bɛ cɛncɛnmugumuguninw y'a la olu bɔra i fari la de wulibali la wulibali la ayi nkalontigɛla seere bɛ ba kɔ an bɛ ka yan nin waati in kɔnɔ hali n'a ka di dɔ ye o b'i ko ka jɛ sa sani n ka bɔ arajo la o bɛ taa di dɔɔnin min dɔrɔn k'i da ka fini jɛman fɛnsɛn k'i da i dalen bɛ fini jɛman min kan cɛncɛnmisɛnnin bɛ k'a la o dama tɛ dɛ e yɛrɛ dayɔrɔ bɛ nɔgɔ donc sɛgɛn a b'i ka nɔgɔ bɔ yen a b'i ka nɔgɔ sama ka bɔ yen o de la ni bɔgɔ ye mɔgɔ minɛ dɔrɔn an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw komi an b'an bɛɛ fɛn ninnu bɛɛ de ma taa yanfɛ dɛ a y'a don ta u t'a la o u bɛ sin dibara de ma di nɔnɔ hmm? ni bɔgɔ y'i minɛ dɔrɔn o bɛ di d'i ma n'i ye di dun i bɛ kɛnɛya donc kurana tɛ nkalon tigɛ anw de bannen don recherche de ma hmm? sinon kurana ko di ye bana fura de ye o tuma na f'a f'a k'a ɲɛɲini de hmm. o la n'i ye di dun a bɛ nɔgɔ sama ka bɔ farikolo la siden waa kɛmɛ ani waa mugan naani o de bɛ adamaden la siden in kelen kelen bɛɛ bilalen bɛ mun na olu ye tiyow de ye adamaden farikolo lafiya yɔrɔw wɔsiji bɔ yɔrɔw yɔrɔ n'i bɛ mobili boli sisi bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ n'i bolo dar'o la anw sikun ninnu ala ye ninnu an da ni si ninnu ye siden waa kɛmɛ ni waa mugan naani k'o bila an farikolo la o siden waa kɛmɛ ni waa mugan naani a bɛɛ de kan ka fiɲɛ ta wɔsiji de kan ka bɔ a bɛɛ fɛ surtout anw yɛlɛma o yɛlɛma kɔgɔ tɛ anw da ye bilen hali n'an bɛ koliji an ko ni ji ye dɔw bɛ fɛrɛ ka kɔgɔ kɛ koliji la bɔn donc ni kɔgɔ cayara farikolo la degun de don bɔn n'i t'i wɔsi o bɛɛ ye tɔɔrɔ ye o de la i ye fini finma don n'i wɔsira i bɛ kɔgɔ jɛma de y'a la awɔ awɔ bɔn adamaden ni wɔsiji wɔsili de ka kan kojugu bɔn wɔsiji bɛ bɔ da min fɛ o gerennen don fɛn kelen min bɛ se k'o geren dayɛlɛ ka bɔ yen o ye di ye usas ni bana b'i la i ma bana min sɔrɔ cogo dɔn i kɔnɔ bɛ to ka kiri a bɛ kɛ komi fɛn b'a kɔnɔ a bɛ lamaga lamaga e ka sin ka di dun dɔrɔn kana taa yɔrɔ la dɛ a dun dɔrɔn i k'i da ni dugu jɛra i b'a fɔ i fari ma ko bana in taara min o ye gundoba ye di yɛrɛ ni ala cɛ o de la ala kira salalahu alewasalamu dɔ taara a fɔ a ye don dɔ ko n kɔnɔ bɛ n dimi kira ko i kɔnɔ b'i dimi mhm. a ko ahan mhm. kira ko a ma ko taa di dun cɛ taara di dun a nana a fɔ kira ye ko n ma kɛnɛya dɛ kira ko taa di dun a ye di dun fana a ma kɛnɛya kira ko taa di dun a nana ko n ye di dun ko n ma kɛnɛya kira ko ala ye tiɲɛ fɔ i kɔnɔbara ye nkalon tigɛ k'a jira i la taa kana taa la quoi tɛrɛma faamu de bɔn donc o la di di nafa ti ban fɔ la kaba bi mɔgɔ minnu na kaba n'a kaba y'i sɔrɔ a bɛ farikolo ɲaraka ɲaraka cogo dɔ la ka a mm-hmm. cɛncɛn mm-hmm. sebe mm-hmm. n'i ye sebeden cɛman sɔrɔ k'a sisi n'i y'a sisi i b'a mugu kɛ di nɔnɔ na k'a da kabatɔ ka kaba la tɔntɔn ɲare i b'o ɲini ka dɛsɛ taa ka na t'a la fiyewu tarima faamo de wa den yɛrɛ bangelen san'a ka dumuni kɛ n'i fɔlɔla ka di nɔnɔ mun den fitinin fɛn o fɛn da la kalan ko tɛ hali n'i ko ka jinɛ kan f'i ɲɛna u b'o fɔ n'o b'o ɲɛna kɔni tu t'a la ta t'a la ayi a tu ni ta n bɛ min fɔ c'est-à-dire an bɛ jɔ ala ɲɛma de ye n b'a fɛ mɔgɔw k'o dɔrɔn de faamu konate bɛ min fɔ aw b'a kasɛti ta cogo min lahara fana a bɛ taa zuye ala ɲɛna ten de ye donc o b'a bɔ a b'a bɔ tɛrɛma faamu de aha Hmm. donc o ye n'i ye di ta dɔrɔn k'a don hmm. adamaden den fitinin nɛn kan ayi o den o hakili ta ye ja daa de ye taa ka na t'a la dɛ hmm, o hakili ta ye ja daa de ye aha i bɛ hakili to di la di ye fɛnba ye fɛnba don tɔntɔn ɲare walahi i m'a ye hakilidiya nasi ti dilan ni di t'a la moriw man'a f'i ye yɔrɔ o yɔrɔ ko nin ye hakilidiya nasi ye u b'a fɔ di nɔnɔ k'a la nin ye hakilidiya nasi ye u b'a fɔ di nɔnɔ k'a la di kan ka filɛ o la et puis ni sisantɔ dɔ bɛ yen mhm. kayika ti namara fɛ o ayi o kɛlɛ kɔni an tɛnɛ tɛrima faamu de kayika filɛ sikasoka filɛ ah. n'i y'a kuru k'a d'u ma ngalon kan u b'a walaka k'a d'i ma o de ye kayi diya ne ye tɛrima faamu de ni sisan bɛ dɔ la sisan n'i taamana dɔɔnin dɔrɔn i ninakili bɛ fereke dɔgɔtɔrɔ furaw bɛ ta dɔgɔtɔrɔw ka yafa ma u ka furaw bɛ ta ko bɛɛ bɛ kɛ sababu de to n'a tigi tulo b'an kan na ko a ka di nɔnɔ ta sisan sisan te min vɛri ɲɛ kelen ɲɔgɔn na ka kafe min bɔlinin ɲɛ kelen nɔnɔ kɛnɛ k'a la k'a lamaga n'a ye a k'a min sisan sisan sisan ninakili fereke ah, dɔnni dictionnaire tɛrima faamu de hmm. o ye ninakili fereke c'est-à-dire eh, arabuw ka antɛni dɔ bɛ yen n'i antɛni lajɛ di yɛrɛ ye fɛn min ye o de kosɔn ne hali ni di litiri kɛla waa tan ye denmisɛnninw filɛ hali ni waa tan don ne b'a san hmm. tɛrima faamu de bolo ni sisan bɛ mɔgɔ la hmm. ayi a k'a ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami dɔrɔn k'a min. ɛ eh, o sisan n'i ko sisan ko nɔnɔ kɛnɛ. i b'a dɔn eh, n yɛrɛ bɛnakɛ fila o tɛ fɛn f'u ma ɔ kɔsa musa bɛ yen minɛ ɔ caman bɛ taa ka k'a fɔ ko a ko ko a ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami Ɔhɔn. yala o de don wa wari kelen misi nɔnɔ yɛrɛ yɛrɛyɛrɛ de misi nɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de ko don ɔhɔ parce que que nɔnɔ fana ye a dama fɛn ye ahan n'an donna nɔnɔ ko la ni an jigira i bɛ misi san k'o mara sisan an ka taa ni di ye ɔ n ko kira ka sanyɛlɛn la nɔnɔ de dir'a ma sanfɛ yen Kira- kira ye nɔnɔ de min yen o wulibali don Kana ko la makan dɛ an ka tɛmɛ an ka tɛmɛ an ka nɔnɔ to bon o tuma di nɔnɔ sisan fura teliman de don ni sisan bɛ mɔgɔ la n'i tamana dɔɔni i ninakili bɛ fki n'i tamana dɔɔni i ninakili bɛ fki dɔw yɛrɛ tɛ se ka ninakili u tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ fo k'u da kɔ ka di mhm. sinon fiɲɛ bɛ tigɛ o la mhm. a tigi ka di nɔnɔ ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a min eh, mais o la dosage yala a bɛ se ka to k'o kɛ i n'a fɔ par exemple dɔw b'a fɔ k'i y'a kɛ sɔgɔma ani wula bon parce que e ye fɔko kelen de fɔ a fɔ a k'a kɛ siɲɛ kelen de san komi bana don a donni ka teli ni a bɔli ye a bɛ to k'a kɛ don o don de o ɲɛ kelen wali kelen a bɛ se ka kɛ n'a fɛ bana in yɛrɛ ka ban pewu quoi ɛɛ a bɛ se ka kɛ sɔgɔma a bɛ se ka kɛ tilegan fɛ mhm. a bɛ se ka kɛ wula fɛ siɲɛ saba n'a ye tile saba ɲɔgɔn sɔrɔ o la mhm. mɔgɔ t'o tɔ fɔ a ye mais komi farafinya fana bana dɔ de don mhm. i bɛ hakɛ to an karamɔgɔw fana u bɛ arajo kɔrɔ aa u bɛ arajo kɔrɔ an faw bɛ arajo kɔrɔ vraiment u ka hakɛ to parce que kuma ka gɛlɛn quoi walayi walayi hakɛ t'i la koyi eh, arajo la kuma ka gɛlɛn ne ma parce que fafilanw de b'a lamɛn a bɛ faamu i y'a faamu ɛɛ anw tɛ sɔn fiɲɛ fili ma hmm. anw bɛ fiɲɛ mara ka fiɲɛ mara k'a mara fo i bɛ dɔw kɔnɔ mankan mɛn dɔrɔn uu hmm. bon fiɲɛ min kan ka bɔ aw bɛ hakɛ to han hmm, fiɲɛ min kan ka bɔ o ye fiɲɛ tolilen de ye farikolo mago t'o la bilen bon n'i y'o mara k'o mara n'o ma bɔli sɔrɔ o bɛ tila ka yɛlɛ a bɛ kuu donc a kan ka bɔ bɔcogo min na n'a ma bɔ ten a bɛ funu ka yɛlɛ donc n'o fununa ka yɛlɛ o bɛ na golo ni jolisira ni ɲɔgɔn cɛ a tigilamɔgɔ bɛɛ wula mana se dɔrɔn kunkolo b'a dimi ni wula sera dɔrɔn kunkolo b'a dimi hmm. fitirida fɛ kunkolo b'a dimi sɔgɔmada fɛ sani tile ka yɛlɛ a fari bɛ hmm. faga a kan a kunkolo b'a dimi hmm. i y'a faamu mhm. bon n'i ye di in dun dun dun hmm. n'i ye di ni eh, a tɔgɔ ye di nɔnɔ dun mhm. non seulement a bɛ sisan furakɛ o dama tɛ dɛ bana tan ni wolonfila bɛ farikolo la a mhm. b'o furakɛ mais a bana bɛ furakɛ cogo di hmm. a bɛ bɔ ni fiɲɛ fili de fiɲɛ fili ye bana fura de bana bɔtɔ de ye tari i m'a faamu de bon donc ni i y'a min a bɛ fiɲɛ filiba bila i la de. donc an b'a fɔ mɔgɔw ye u kan'o fiɲɛ minɛ bana bɔtɔ de don donc n'i ko i b'o fiɲɛ minɛ n'a ma bɔ a bɛ segin ka taa n'a seginna ka taa i ni kunkolodimi tɛ ban i b'i si kɛ eh, sisan ta yɔrɔ ye eh, antibiotique hmm. dɔgɔtɔrɔw tulo bɛ an kan na n'i ye layi tigɛ tigɛ ka a k'i tɛgɛ kɔnɔ layi tigɛ tigɛlen hmm. kana ɲimi dɛ hmm. i b'a kunu ten ka sɔrɔ ka di nɔnɔ dun a kan layi kelen kelen muso bɛ min kɛ eh, eh, eh, na la jati o layi yɛrɛ kelen ye antibiyotiki ye n'an fana donna layi la sisan i bɛ se k'a fɔ nin tɛ cɛ nin ye aw sa bon layi tigɛ tigɛ dɔrɔn k'i tɛgɛ fa dɔrɔn i k'a kunu kɔmi furakisɛ bɛ kunu cogo min na hmm. i bɛ se ka ji dɔ min a kan pour que a bɛ taa ka sɔrɔ ka di nɔnɔ dun dɔw yɛrɛ b'a foroki n'u y'a foroki u b'a da di nɔnɔ na u b'a a kɛ di nɔnɔ na k'a dun a b'i ɲɛ daja farikolo bɛ tranbileli min kɛ a b'o jɔ a bɛ fasaw gɛlɛya musokɔrɔ minnu tɛ se ka wuli f'u ka kule wu wu wu wu wu ye, a b'o dabila. Donc i n'a fɔ i k'a bɛ ɲɛ daja i n'a fɔ bugun bɛ minnu ɲɛ kan. Bugun bɛ minnu ɲɛ kan a b'o terɛti k'o daja. Surtout maa dɔw bɛ yen sufɛ yɛrɛ u tɛ yeli yɛrɛ kɛ. U tɛ yeli kɛ mhm. donc a b'o daja kosɛbɛ layi ani a tɔgɔ ye di di nɔnɔ. Tari i m'a faamu de. Hmm. Ɛɛ kulubalakaw fana caman bɛ sunɔgɔ su kɔnɔ kojugu. Mhm. musow diminen don saba i b'a faamu de e ka sinjan sinsan yɛrɛ kelen bɛ bana tan ni wolonwula furakɛ sinsanlili kelen kelen an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ nkalonkalo la san bi wɔɔrɔ san bi wolonwula halibi u bɛ nɛgɛsoboli la a bɛɛ bɛ sinsan min u y'u ka denmisɛnninya k'o de kan i bɛ kɔrɔ fo k'i si ban kumakan tɛ changé fasa tɛ yɛlɛma bon e ka sinzan ɲini dɔrɔn k'a tobi ani tomilili n'a mɔnna n'i b'a min kafe bɔlini ɲɛ kelen e ka di nɔnɔ te min vɛri ɲɛ kelen k'a la i k'a min o bi a b'i kɔnɔ magaya dɔɔni mais mɔgɔw ka fɛn malota yɔrɔ kɔni na dimi tɛ don i la yen arajo banjo i ye cɛ ɲindimi kelen kelen ɲindimi musasi ni maa caman na dɛ ni ɲi yɔgɔyɔgɔlen don Hmm. i t'a dɔn a bɛ bɔ cogo min Hmm. e ka layi susu ka di nɔnɔ ɲagami a la Hmm. k'o doro cɛ k'o da ɲi in na k'a to yen waati damadɔ hmm. i bɛ continuer n'a ye hmm. a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la hmm. don dɔ i daji tutɔ bi ɲi in bɔ daji fɛ de k'a sɔrɔ a ma kɛ bɔgɔtili ye fo ka t'i ni degun et puis sumu bɛ mun yɛrɛ ɲi na fana a b'o furakɛ terima faamude i bi eh, layi layi in ta ni di nɔnɔ i b'a da o ɲi wo la tonton ɲare a b'o kɛnɛya minnu ɲi sɔgɔlen don minnu ɲi sɔgɔlen don kɔni ah, terima faamude ɔ a pati sakana sa muso ni furuko gɛlɛyara mhm. i y'i sen don k'i bolo don mhm. mangoya man ɲi dɛ n'i taara kayi yɔrɔ o yɔrɔ la mhm. arajo banjo sigilen bɛ musokɔrɔninw kɔrɔ ani cɛkɔrɔninw kojugu manja don ɲɔntɛ kumakɛlaw bɛ yen o arajo de ma ka di mangoya man ɲi dɛ n'i kɛra mɔgɔ mango ye hali n'i bilara sanu kunna k'a feere a tɛ san maa da ti don a la o tuma na ka manja sɔrɔ

i yusufu sɛbɛn ni di nɔnɔ ye hmm. ka i yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn ye fo ka taa suratu yusufu ban ten hmm. mais n'i b'a fɛ k'a kɛ jama ye hmm. yusufu bɛ yɔrɔ min na i bɛ yusufu sɛbɛn di nɔnɔ na ka mahabatu sɛbɛn di nɔnɔ na ni muso o muso ko n ti furu sɔrɔ i k'a nasi d'o ma o k'a ni jabi ɲagami tan hmm? n'o y'o jabi da o ti wɔrɔ fo kamalen jalaki dɔ k'i nɔrɔ o la ni ah. n'i yɛrɛ kora n'a ye hmm. ɛɛ tonton ɲare n'i ye tuuru cɛ a bɛ fɔ ko cɛ bɔra yan terima faamude o ye manja ye n'i b'a k'i yɛrɛ kelen ye hmm. i tɔgɔ sɛbɛn yusufu ɲɛfɛ ni di nɔnɔ ye yusufu sɛbɛn di ye i k'i yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn terima faamude mais n bɛna jama mako ɲa n'a ye parce que mori dɔw sigilen bɛ yen kamanagan b'o la moriden dama min bɔra an bolo so kɔnɔ an dɛmɛ an dɛmɛ donc u k'u hakili to nin na terima faamude n y'o de fɔ moriden o moriden bɔra yen n ko a ma i bɛ dɔ dɔn mɔgɔ tɛ se ka kɛ ten o i bɛ dɔ dɔn garijɛgɛ datugura i ye a n'i ti foyi dɔn kelen tɛ dugawu kɛ ne yɛrɛ ye nka nin bɔra i boloda la teri m'a faamu de donc i b'i hakili to nin na tɔnɔ ɲare nin kɔfɛ i t'i cɛ du i t'i mangoya fo ka dugukolo meleke manja yɛrɛ filɛ manja sun filɛ i kɔrɔ ten li ye fɛnba ye ɛɛ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sinjan sinjan kelen kelen hmm. a den ka jan ka jigin hmm. sinjan den dɔw bɛ nɔngɔn ɲɛ kelen bɔ n hmm, m'a dɔn n'i b'a dɔn kojugu yɔrɔ musow mako bɛ kunsigi janya na mhm. fo u bɛ taa mɛsiw siri kunkolo la mhm. a tɛ se o la o sinjan den ɲini i k'a susu n'i y'a susu a mugu i k'a ni di nɔnɔ ɲagami ɲɔgɔn na hmm. n'i da kuma sera hmm. a mun i kunkolo la hmm. i ka mana don kunkolo la u bɛ a tɔgɔ ye di misɔrɔ siri a la k'i da ka si ni dugu jɛra i ka kunkolo ko i bɛ siɲɛ damadɔ k'o la an karamɔgɔ kunsigi bɛ jigin fo kɔ kana kɛ jinɛ kunsigi ye aa o kɔni ta kana t'a la dɛ a belebele ɲare an an ka ɲɔngiriya tellement fa wuli musaka n ta dɔɔni Ah? dɔɔni man jɛ o ayiwa ala k'an dɛmɛ dɔɔni man jɛ donc i bɛ hakili to o la Kojugu. a a- a bɛ kunsigi jigin de han siga foyi t'a la bon mɔgɔ minnu b'a fɛ fana den ka sɔgɔsɔgɔ sɔgɔsɔgɔ a dɔw ye ketuketu ye dɔw b'a fɔ ko ketuketu mhm. a sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ dɔw ye u bi sɔgɔsɔgɔ mɛ u ti mɛn a na mhm. e min tulo bɛ n kan na mm. di nɔnɔ dɔɔnin ta k'a kɛ te min vɛri la dɔrɔn mhm. i ka lemuru kumuni mɔsi k'o k'a la i k'a di sɔgɔsɔgɔtɔ ma ka a gosi ka sɔrɔ k'a d'a ma n'a y'a min sɔgɔsɔgɔ bɛ taa mɛ o ye den dɔrɔn o bi hali mɔgɔkɔrɔba hali mɔgɔkɔrɔba sɔgɔsɔgɔ mana gɛlɛya cogo cogo awɔ teri m'a faamu de ɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen cɛkɔrɔbaw ka hakɛ to dɔw bɛ yen hmm. o kɔni dugutaga daminɛ o y'a sɔrɔ minɛnw jigira eh. code bɛ kuma in na kuma codélen tɛrɛ m'a faamu e ko cɛkɔrɔba dɔrɔn denmisɛnnin b'o la an ko cɛkɔrɔbaw ka hakɛ to parce que kuma min don eh, den ti nin fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna an bɛ kalan de la ne ɲali don mais o tɛ hakɛ bali hakɛ to ɲini bali dɔw voyage ta avion pan o y'a sɔrɔ a jigin. an k'o ma ko dunukɔrɔni. ayiwa d'accord e yɛrɛ ko ten sa. Oh, bon o la n'o ko b'i kɔnɔ dɔrɔn hmm. sani i k'o daminɛ dɔrɔn di nɔnɔ min. ni miniti a kɔrɔbɔ nkalontigɛla seere bi ba kɔ o. an bɛ fɛn o fɛn fɔ a kɛ sini o tɛ dɛ. a kɛ sisan konate bi yan i ta b'i bolo ye o n'a- hali n'a bɛ gabugu kɔnɔ a wele n- nin kɛ sani wula ka se i n'a fɔ an ɲɛna han Ahan, o de la usutazi n'an y'a jateminɛ ahan. ee, maa caman bɛ yen n'u bɛ ee, o baara n'a ɲɔgɔnnaw kɛ Ahan. n'o bɛ cɛya baara n'a ɲɔgɔnna ye A- e yɛrɛ y'a fɔ sa o Ahan, awɔ a tɛ ɲa fɔ nka ee, e yɛrɛ ka kuma Ahan. ɲama dɔɔnin bɛ tila ka mun sɛgɛn ɲininkali la o cɛ i b'a ye a caman bɛ di utiliser kosɛbɛ Mhm. Jaja fɛn wɛrɛ bɛ di ko nin ye a gundo ye hali mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ boli mhm. a bɛ kɔn ka sɛgɛn ɲɛnakili bɛ fereke mhm. n'a ye di min ka sɔrɔ ka boli a bɛ disansi min kɛ ka kɔrɔ a bɛ tɛmɛ o kan a ɲɛnakili tɛ fereke teri b'a faamu dɛ donc ni ko ko b'i kɔnɔ dɔrɔn mhm. di jigin dɔrɔn i ka sɔrɔ ka kɛrɛkɛ da i bɛ bɔ yan fɔ jɛma e foyi t'a la teri b'a faamu mana di nafa ti ban fɔ la quoi teri b'a faamu an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka hɛrɛ ka na ala ye usutazi i ka kuma dɔ kɔnɔ ni n ma fili i ka hakilidiya nasi dɔ don i ko k'a bɛ sɛbɛn ni di ninnu ye n'a y'a sɔrɔ parce que denmisɛnninw an ka sini retraite de ye denmisɛnninw ye i kɔni i b'a ni misi nɛn wa n m'a dɔn mun fɛn nɛn fɔ cogo dɔ kɔni na a tɛ n kun la juste mais di nɔnɔ de bɛ kɛ a sɛbɛnni kɔni o ye fatiya de ye voilà saga nɛn ani misi nɛn ani ba nɛn o bɛ k'a la mais o ye n'i b'a fɛ ka kan caman mɛn i mago bɛ kan caman de la bon ɛɛ a kɛra hi hɔn ye a kɛra what is your name fɛn o fɛn i mago b'o la donc i bɛ misi nɛn ni saga nɛn donc i b'a ni di sɛbɛn ou bien a sɛbɛnnen kɔfɛ i bɛ se ka di k'a la k'a ni di tobi ka dun dimɔgɔ tɛ d'a la bon ni n ko dimɔgɔ tɛ d'a la misi bɛ faga yɔrɔ min na dimɔgɔ bɛ yen o i bɛ na n'a ye i ka so dimɔgɔ bɛ yen o mais n'i bɛna u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u tobi o bɛ kɛ sufɛla de ye donc n'i ye di ninnu ni nasi bɛɛ k'a la k'a tobi ka ban dimɔgɔ tɛ d'a la bilen tuma na i b'a dun hali n'i ma se k'a ban i b'a tɔ datugu ka bila mais kan'a to dimɔgɔ ka d'a la hmm. sanukuriwuka fala tanisa k'o yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn ni di nɔnɔ ye bisimilahi rahmani rahim siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn ni di nɔnɔ ye alama bilkalami alamal insana ma lam yalam siɲɛ tan ni kɔnɔntɔn ni di nɔnɔ ye n'i y'o di den o den ma o bɛ kalan hali ni fali de don a bɛ kalan ta kana to lafiyewu ala ka limaniya d'a ma mana di nɔnɔ ti dɛsɛ ko la di ye bana fura na o kelen yɛrɛ de don kɔrɔna ko fihi shifaun linnas bana fura de b'a la ɛɛ n bɛ nin di yiribɔlaw ma u ka dugawu kɛ n ye minnu sigilen bɛ mɔgɔ furakɛw la nin kɔrɔna aya min filɛ fihi shifaun linnasi fihi shifaun linnasi fihi shifaun linnasi u ko o sɛbɛ dɔrɔn siɲɛ ba naani ani kɛmɛ naani ani bi naani ani naani siɲɛ ba naani kɛmɛ naani bi naani ani naani aha

ka jiri kalite kɛmɛ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan parce que fo an ka dɔnnibaga minnu sigilen bɛ mɔgɔ furakɛw la ne m'a fɔ kisɛ t'u bolo dɛ mhm. mais u ka recherche kɛ hali bi terima faamu dɛ c'est à dire tiɲɛ ye tile de ye mhm. tiɲɛ tɛ se ka dogo mhm. mais ni dɔnni kɛra fo n ka n balo sɔrɔ mɔgɔw kun a la wari mana don ko o ko la i bɛ tiɲɛ bila wulibali don dɛ terima faamu dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ tɛ se ka dogo mais n'i y'a dogo i b'a jira min na n'o lafiyara o bɛ k'i ka jeliba ye terima faamu dɛ bon fo kisɛ yɛrɛ de ka ɲini ka baara kɛ ni kisɛ yɛrɛ ye ka jamana bɔ kalato kalato la dɔnni yɛrɛ ye min ye an k'a ɲɛɲini k'an se k'a kan ne b'o de fɔ ka gɛlɛya eh, n'i ye jiri kalite kɛmɛ ɲini ala de ko bana fura don ko o ko ye bana ye bana fura don e ka nin jiri kalite kɛmɛ ɲini k'a jeni k'a sisi a jenintɔ i ka nin kɔrɔna aya nasi kɛ k'a faga a jenintɔla a jenintɔ nasi nin kɛ k'a faga o mugu susu n'i y'o mugu ta k'o di diɲɛ banabaatɔ fɛn o fɛn ma o bɛ segin ka na f'i ye k'a tɔ bɛ yan e yɛrɛ k'a kɔrɔbɔ maa damadɔ bɛ yen anw anw yɛrɛ ja dan bɛ ala la ka tɛmɛ olu kan aw aw b'a la aw yɛrɛ y'a fɔlɔ ye arajo baarakɛla o y'a fɔlɔ ye ani jeli Ah, olu man ɲi dɛ ni ala don ala bɛ se ka i tolérer ko oh. dɔw la k'a fɔ nɔ nin ye n ka jɔnkɛ ye a ye nin kɛ min a kɔnɔ a jo t'a la oh. mɛ aw ta ye n'i ko kinw dɔrɔn aw yɛrɛ ko kanw oh. e yɛrɛ ka nin kɔrɔbɔ k'a lajɛ ni min b'a la tari i m'a faamu de tuma na eh, mɔgɔ min fana bɛ yen ni kɛn ye adamaden biɲɛ sɔrɔ mhm.

ka lemurukumuni datigɛ k'o kɛ di demi vɛri ɲɛ kelen na k'a gosi ka sɔrɔ k'a min a bɛ tulu yeli o b'a yira ale minnu bɛ yen ni e ka o kuma parce que b'a fɔ ko furubonya yɛrɛ fɛnɛ kɛn de don ko kɛn don kɛn de don donc bɛ se hali muso caman bɛ yen o ti den sɔrɔ a bɛɛ ti jinɛw ye a bɛɛ ti dabali ye kɛn de bɛ taa nɔrɔ wolonogo la olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka dɔ kɛ nin na olu yɛrɛ bɛ dɔ k'a la ni kɛn nɔrɔla wolonogo la o tuma na eh, den tɛ se ka sɔrɔ mɛ n'u kɔntinena ni nin ye ka to k'a min kɛn bɛ yeli i b'a lajɛ n'i taara ɲɛgɛn na nɔgɔ yɛrɛ min bɛ bɔ i la i b'a dɔn k'a fɔ nin ka nin don in ne t'i lafiya a b'i farikolo fɛgɛya a b'i kɛn yeelen a b'i ninkun kɛnɛya a bɛ kɔnɔnabana kɛlɛ kɔnɔnabana sugu sugu citron kɔni i bɛ hakili to o la kosɛbɛ tari i m'a faamu de tuma na di di nafa ti ban fɔ la nafa ti ban ɛɛ ziramugu mhm. mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye dumuni dun a ti yɛlɛma kɔnɔbara la dɛ mhm. n'i ye dɔɔnin dun sɔgɔma i bɛ tile bɛɛ kɛ i kɔnɔ falen don cogo dɔ la mhm. o ka ca yɛrɛ bi n'i girindila a tɔgɔ ye di girindi kasa bɛ na i i nun na i tɛ se ka dumuni ɲɛnama dun i fari fagalen don ni wula sera kurukutuda ninnu senkuru ninnu o bɛɛ b'i tɔɔrɔ et puis ka don i kɔ la i kɔ bɛ ja fɛn bɛɛ nege bɛ bɔ i la n'i dara gila la i bɛ to k'i sama ntanyi e ka ziramugu ɲini dɔrɔn zira kelen an bɛ kelen min kɛ na la an bɛ min kɛ na na e ka ziramugu ɲini dɔrɔn ka di nɔnɔ k'a la k'a kɛ doro ye kuwa tuma na sɔgɔma kuyɛriba ɲɛ saba i b'a min tilegan fɛ kuyɛriba ɲɛ saba i b'a min wula fɛ kuyɛriba ɲɛ saba i b'a min trois jours seulement yɔrɔ aw bɛ taa min kɛ tubabu fura kan n ko kabako de don mɔgɔ kelen bɛ se ka tubabu fura ta fɔ kalo tan mɛ o tɛ se ka tile saba dafa bamanan fura kan hmm. problème de bɛ yen hmm. mɛ e, e ka nin kɛ dɔrɔn i furu dimi wo i kɔnɔna joli wo i donna ta i bɔra ta o y'a bannen ye hmm. tana si minɛ tɛ nin na koyi sugu la i k'a kɛ tari i m'a faamu de ɛɛ garijɛgɛ fan fɛ. o ye moriw ta ye parce que mori fantanama man di ne ye tɔntɔn ɲare ni ne ye moriden ye kaba ko waati ka gɛlɛn ala b'a dɔn a bɛ min kɛ ne na ko n t'a fɛ ka moriden fantanama ye kayi bilen nka maa wɛrɛ fana bɛ se k'a kɛ dɛ kurana sura dɔ bɛ yen ko suratul fatihi nafolo tɔgɔ de don ne yɛrɛ m'a dɔn ne bɛ ninnu fɔ kun mun kama quoi kɔnɔnajɛlenya kama ani ala kama suratul fatihi inna fatahana laka fatahan mubinan moriw b'a dɔn min don e k'i jija ka o sura in sɛbɛn siɲɛ saba fɔlɔ i bɛ tomi ni nuguta k'a la filanan i bɛ tomi dama k'a la sabanan i b'a jalan sɛbɛn ten sura in kɔnɔ aya dɔ bɛ yen ko wa'adakumullahu maganima kasiratan ta'khuzunaha ko ala ye ganimɛ nafolo layidu ta aw muminuw ye a bɛ nafolo a sabanan na n'i sera o aya ma i b'o sɛbɛn siɲɛ bi wolonfila ani fila taa sugu la i ka saga biɲɛ san dɔrɔn n'i yɛrɛ sera ka saga kuturu faga o ka ɲi n'i ma se k'o kɛ saga biɲɛ san dɔrɔn n'i ye saga biɲɛ san i ka na biɲɛ nin ni nasi nin tobi ka di nɔnɔ dɔɔni ka di nɔnɔ k'a la k'a tobi n'o ye ka sɔrɔ k'a dun n'i y'a dun i b'i ko ni nasi tɔ ye wa'adakumullahu maganima kasiratan ta'khuzunaha i b'a wurudi siɲɛ kɛmɛ wolonfila ni bi wolonfila ni wolonfila a bamanankanama ye ko ala ye ganimɛ nafolo layidu ta n'a ye a bɛ nafolo min minɛ a wurudi o cogo la i ɲɛsin kɔrɔn ma i k'a wurudi kɛmɛ wolonfila bi wolonfila ni wolonfila a fɔ ala ni ne ka nafolo sababu bɛ kɔrɔn na a di yan kɔfɛ i kɔnna ye tuguni k'i ɲɛsin tilebin ma i k'a wurudi kɛmɛ wolonfila bi wolonfila ni wolonfila ala ni n ka nafolo sababu bɛ tilebin la a di yan bani bɛ ten baba bɛ ten n kalila ala la kabini ala y'i da i ma deli ka nafolo min dafalen minɛ i tɛgɛ la i b'a minɛ don dɔ k'i jɔ ko alihamudulila